Dia dhaoibh agus tá fáilte romhaibh chuig an cleachtadh yoga seo gur féidir a dhéanamh sa bhaile sula dtéann tú i do chodladh istoíche. So má tá tú réidh is féidir pitseámaí a chur ort agus an yoga a dhéanamh ar do leaba nó ar an urlár taobh le do leaba. An-mhaith. So tosóimid leis na lámha ar an mbolg agus tógaimid anáil mhór isteach sa bholg, sin leis an anáil amach déanaimid crónán. So ag análú isteach. Iontach. Anois tóg na lámha ar do chliabhrach agus ag tógáil anáil isteach arís. Arís. Agus an ceann is fearr liom, na lámha ar do cheann Agus ag tógáil anáil amháin eile isteach. Mmm. Go hálainn ar fad. Anois ag síneadh lámh amháin amach thar do cheann agus an lámh eile ar an talamh. Agus ag análú isteach 's amach go deas éasca anseo. Agus leis an anáil amach ag ligint do strus an lae imeacht uait. Agus ansin ag síneadh an lámh eile amach thar do cheann. Agus anáil amháin eile. Iontach. Anois sín na lámha suas san aer agus tóg na lámha amach ar an urlár os do chomhair, so pé áit a shocraíonn siad síos. Is ansin ag análú isteach arís anseo. Agus anáil amach b'fhéidir gur mhaith leat na méara a shiúl amach píosa beag eile, ach gan aon bhrú a chur ort fhéin. Ansin b'fhéidir gur mhaith leat do cheann a chasadh ó thaobh go taobh agus scaoileadh le aon teannas atá i do mhuinéal. Ansin ag siúl na lámha amach taobh amháin. B'fhéidir go bhfuil do shmig nó do cheann ag teacht anuas ar an nglúin. Agus amach an taobh eile agus ag úsáid an anáil amach chun do scíth a ligint.

Agus ansin ag creathadh amach nó ag lúbarnaíl na barraicíní agus na méara. Ansin tóg na lámha taobh thiar duit agus ardaigh do chliabhrach agus féach suas i dtreo an díon nó amach os do chomhair. Iontach. Anois is féidir na glúine a lúbadh agus cromadh chun tosaigh agus is féidir barróg mór a thabhairt do na cosa. Agus ag ligint do do cheann socrú síos i dtreo na nglúin. Ansin más maith leat is féidir na cosa a dhíriú agus na lámha a thógáil amach os do chomhair. Ach ag cinntiú go bhfuil tú compordach agus go bhfuil tú ag análú go séimh socair isteach. agus ag glacadh suaimhnis leis an anáil amach. Mmm, go hálainn ar fad. Anois luigh siar agus má tá tú ar do leaba b'fhéidir gur mhaith leat an duvet a chur tharat. Ansin tóg na lámha ar do bholg agus ag análú isteach an bolg ag ardú agus ag análú amach an bolg ag íslú. So arís Ansin sín na lámha amach agus na cosa amach agus b'fhéidir gur mhaith leat na méara agus na barraicíní a bhogadh. Ansin bog na cosa amach píosa beag i dtreo taobh amháin agus tóg na lámha amach an taobh eile. So cosúil le corrán gealaí nó leathghealach. Nó banana fiú. Agus ag análú isteach i do chorp san áit go mothaíonns tú an stretch nó an searradh. Mmm. Sin ar ais isteach sa lár. Sin tóg na cosa amach an taobh eile, na lámha amach an taobh chéanna. agus ag análú isteach i do chorp san áit go mothaíonns tú nó gur féidir leat an searradh, an síneadh sin a aireachtáil. agus ag úsáid an anáil amach le socrú síos ar an urlár nó ar do leaba. Agus anois ar ais isteach sa lár agus na lámha ar do bholg aríst. Agus tá tú ag ligint duit féin socrú síos ar an leaba nó ar an urlár. Agus más maith leat is féidir na súile a dhúnadh. Agus ag ligint do na cosa atá tar éis an obair ar fad a dhéanamh duit don lá, ag ligint dóibh socrú síos leis an chéad anáil amach eile. Sin na lámha agus na guaillí a bhí gníomhach an lá ar fad ag ligint dóibh socrú síos leis an chéad anáil amach eile. Agus ansin an bolg. a bhí ag ithe agus ag briseadh síos an bia ar fad duit, ag ligint don bholg sin socrú síos leis an chéad anáil eile. Agus ar deireadh ar fad, ag díriú ar an gcorp ar fad ó bharr do chinn síos go na barraicíní. Agus fonn codlata ag teacht ort anois, agus más maith leat rolladh ar do thaobh, Agus tú réidh le dul a chodladh. So guím codladh sámh oraibh ar fad. Agus oíche mhaith.